kpamkpamkpam ọjị ugo na-afụtakwa ee
ngala bịa ngozika ma ọnụkwa na-akwa nwa a n'ụtụtụ a mụ na ị ya agbalịkwa ma nwa abịala ya akwa n'ụtụtụ a raa ya aka gị na ndị be ya na-eme nne m oo, ele ebe anaghị enyekacha mmadụ so na nsogbu nne m nke ị wakpodo anyị ụzọ ụtụtụ ọ dịkwa na mma nne m o nwekwenu ka o si dị elu m ọkwa n'afịa ka m kwakọcha ije wee gbakọwa ihe m chọ igote na ego m ji o wee wụ na ego m ji ezuro ọkwanụ ya ka m sị ka m bịa ka m maa ma o nwe nke ị ya-enyetụ m ka m wee mezuo nke m ji chudi be m sị na ọ ya-ezitelu m ego echi o zitere enyi ya ma ezi nwa be m ka o wetelu ya o biko kene ka m je ka m maa ma m ya-ekwudo ndị mgbele ee ọ bịakwa na njọ nne m o techebekwe n'aka m ka zifu ke nwa be m ofu afịa anwụ ị ma na taa wụ nkwọ m sị ya maa ụzọ jee ka o wee jekwudokwuo ndị mgbele eh, irugie vunyekwuo ya jioko anyị gbute n'azụ ụlọ ka o lekwuoolu m wee weneta elu m ego ọkwa na ego m ji ka m kanyela ya ka o jewe nya wụ afịa ezifu m ọ wụ na mgbe ị na-abịa ị nwere ike ịfụ ya ka ọ na-aga maka asị m nya mawa ụzọ jewe ka o wee kwudokwuo ofu ke ndị mgbele ahụ eh? Eh, sọ ihe m jizikwe n'ụlọ a n'aka m wa wụ narị naira ise
Nsogbu adịrọ, um ị sị na ọ narị naira ise ka i ji. Mm. Ngwanụ nyenụ m. Ee, ọ ya ezu. Nne nwanne m ka ihe mmadụ ya emekwanụ m ma amazi ka m me esi wee mee mm. ọ wụrọ n'iwu na a ya ata azụ ma ọwụ anụ taa ee ọ wụrụgodo ịsha m kpojuo n'ofe ihe ụmụazị ma wụ ka afọ kpoo ọkụ ọnyanụ ọnụ a na-ekwu nke oli ị bịa na-ekwuzi nsogbu adịrọ hmm, nsogbu adịrọ ka ị sị na ị ma li ya esi wee mee hmm. hmm.
Ah, yeah. hmm? alụsọ eh? ka m bịazie jewe nwa m zitere elu m nya wụ ego m ezite nwa be m ka o wetelu ya o oh? oh, ngwanụ ka m bịa jewe ngwanụ o oh, naa gboo
Hey, inine nke a ụlụ sọ mma biko nụ. Hey, hey, akalịkwa m igote ihe anụnwa welie gwọọlụ ụmụazị a ji. Eh, ọ na nwa ezi ego fọ mụ n'aka, nwa ezi ego m ji. Nne m ego one ka ị kpọsa? Ee, ofu ke narị naira abụọ. Hey. Iyeli ịtọ narị naira ise ka nchịkọrọ ha na-atọ nọ na ihe nwekwelu m ndidi ka nje agbata obi wụ enyi m nwaanyị ka mma ma ma ya na-atịa ya mpụta ka nchịkọrọ ha na-atọ o ngwanụ njenụ na nke Ngala ka mmanụ ma ọ na ya eh, ka mmanụ ma o nwetago nyawa ego ọ nala m mụ anatakana ya wele chịkọlini na-agwọlụ ụmụazị a ji Eh, ka njekene na nke ya hmm, Ojiugo Ngala kee ka ị mee ee ndị be i kwanụ anyị dị mma oo nne m esikwenu m esi wee na-agata n'iru be i wee fụ ọmalịcha akwụkwọ nri a agbata obi ị kpọsa ee eh, mbụ na arụ amaka nyawa inine achọkwanụ m igotie ka m were gwọọrụ ụmụazị a ji nọ na ejizikwenu m ego ee eh, wee sị ka m bata ka m manụ ma nyawa ego ị bịa nalụ m ma ịmago ọdịgonu ka inye kene m ka m welu gofute nyawa akwụkwọ nri hmm? Ojiugo ya ụgwọ ka ị bịa be m ịbịa gba m ee ị na na-aghọtakwa ihe m na-ekwu na nsị gị na nsị esi na-anafụta wee fụ ọmalịcha akwụkwọ nri agbata obi ị kpọsa akwadovoro m igo ihe ọnwụna nọ na mfụ ya ịmago nsị he ka ngote na-ewee were gwọọlụ ụmụazị a ji n'anya o nwezi ego dị m n'aka mgbe si mgbe cheta na ịmago ịnala m ego be gị dịkwa ọnụ nso nsị ka nsị batanụ mma ma inwego nyawa ego ka inye kene m ee ọnwụ na nchọ ịgba ghị ụgwọ o mebe izu ụka naabọ ị nalụ m nyawa ego akarịgonu m ịbịa kemgbe ma ọ wụ zite nwa be m ọ bịa nalụ ya nsị gị na nọ ihe ndafụta ya i buchekwa izu ụka ole o mego n'isi ee onye na-agatakwaranụ ka a na-ekwu ya o chie na ego nwanụ na ego nwanụ erike ee na ego nwanụ ruru puku naira iri na narị naira ise nkịtị narị naira ise nkịtị ọ ka i ji maka ya wee bịa be m Ojiugo nekwenụ m anya biko nye ọ bụgo narị naira ise nkịtị hmm, mana ọ wụrọ nkịtị mgbe ị bịa nalụ m nyawa ego hmm? nke ọ wụ narị naira ise nkịtị kedu ihe mere na i nwerọ nyawa narị naira ise nkịtị wee bịa ibu m ee eh? kedu ihe kpatara na ọ wụrọ ọnụ eji ebu akụ ka eji akwụghachi ụgwọ ya Ngala atụchinyekwọ m anya na ị ya-esi etu anụnwa wee na-akpa agwa eziokwu m ọnwụ na ị nwe nyawa ego biko ka inye m ka nje gofụta akwụkwọ nri nawa be m kedu ụdị ihe wu ihe anụnwa ọ dịrọ ọ wụ mgbe m nwetara nnye ghị hmm. ee nyeela ka isizi chọọ isi wee mie ndị mmadụ nsogbu adịrọ ụrụ obele ego anwụ ya eselụ mụ na ya hmm? jide kama na a na-asị na ozu ọzọ ka ya anwụ hmm? jide enwere m ya mana mara enye gị ya ị wụ nwaanyị anarọ eli nsị ya eli mara enye enwere m nya wụ ego mana mara enye gị ya gịnị wụ narị naira ise nkịtị ị ma nrafu nwulu m bịa ka m nye ya